Tabweranso ndi update eh ma update a news zosiyanasiyana around the world eya tsopano tiyambire ndi ku Spain ku Spain kumeneku eh ku Spain kumene kuja kwawo kwa achina Barcelona ya kumeneku kuli news ina yabwino news yosangalatsa kwambiri ah, dziko la Spain lalengeza dzulo kuti tsopano lipereka a zipepala kwa anthu amene amakhala m'dziko lawo popanda zipepala ndipo lanena kuti lipereka zipepala pafupifupi kwa anthu half a million, 500,000, amene ali m'dzikolo amene akhala m'dziko la Spain at least osachepera miyezi 5 ndipo adalowa mu Spain before 31st December ya 2005, 2025. Ndiye kuti anthu amenewa ngati alibe milandu ina iliyonse, sanapangepo zinthu zophwanya malamulo zina zilizonse, no criminal record, ndipo akhala mu Spain, amagwira ntchito, eya, kaya amapanga mabizinesi, koma adalibe zipepala zowayenereza kukhala m'dzikolo, tsopano apangidwa process ndipo apatsidwa zipepala. Zipepala zimenezi ziyambira kukhala zipepala za chaka chimodzi. kupa kulandira a visa ndithu kaya ndi work permit ya chaka chimodzi kumapita kutsogolo. Iyi ndi nkhani ina yabwino tikatengera ndi mmene zinthu zikuyendera masiku ano. Taona ku America Donald Trump ndi boma lake akhala akuchotsa anthu oti akhala zaka zambirimbiri ku America, anthu oti akhala akugwira ntchito. kupanga contribute ku dziko la America mu kupereka misonkho komanso kuthandiza anthu kugwira ntchito zosiyanasiyana, anthu amenewa akhala akugwidwa ndi kubwezedwa kapena kutumizidwa ku mayiko kumene sadakhaleko chifukwa chonena kuti analibe mapepala. Tonse tikudziwa kuti mapepala umatha kukhala nawo lero, chaka cha mawa utha kukhala ulibe mapepala. Nkhani imachitika ndi zosiyanasiyana. Pena amapezeka kuti kupanga renew kwavuta. Koma iweyo wakhazikika kale umapanga zinthu zako kudziko kuja koma ukukanika kupanga renew pa zifukwa zambirimbiri. Zimenezi zimatha kuchitika. Sikuti wina aliyense amene ali m'dzikomo opanda mapepala ndiye kuti adalowera pawindo kapena adalowa mokakamiza. Sizimakhala choncho. Izi ndikulankhula chifukwa ku Africa makamaka dziko lija la South Africa kulinso anthu ambiri makamaka a dzi ochokera ku dziko lathu ku Malawi amene akhala mu South Africa zaka zambiri ndipo ndi nzika zabwino anthu ogwira ntchito za zabwino zothandiza dziko la South Africa komanso ena mwa iwo sanapalamulepo malamu kuphwanya malamulo ena aliwonse koma alibe zimapepala owayenereza kukhala Ena atha ndithu zaka zambiri ana awo nkumakula ali kumeneko koma alibe mapepala owayenereza. Ndi cha nzeru maiko ngati South Africa kupanga veti anthu ngati amenewa, kuwaona kuti analowa liti m'dziko lawo ndi kuwapatsa mapepala. Izi ndi zothandiza dziko la South Africa-lo ndiponso zowathandiza anthuwa. Kuwapatsa mapepala sikuwapatsa unzika iyayi. Process yopezera unzika ilipo. Izi ndi zongowapanga anthu aja kuti akhale legally. mu dziko lawolo, mu dziko, mu dziko lanu. Kuchoka ku Spain. Tiyeni tikambe za America ndi Donald Trump. Eya. Donald Trump waphwasula ndi kusokoneza ma ubale a mayiko a, a, a mayiko ambiri amene anali nawo ndi dziko la America. Taona kuti ubale wa dziko la Canada yemwe anali ngati kapena yemwe wakhala akukhala ngati brother wake wa America mu zinthu zambiri. Ma Canadians ndi ma Americans amatengedwa ngati ma brothers. Koma chibwerereni Donald Trump wakhala akuopseza Canada nkumanena kuti Canada lisanduka dera kapena kuti district ya ku America. zimene kumayambiriro zitayambika zinali ngati zongoseleula koma atayamba kumalimbikira n'kumaopseza mpaka n'kumaika ma tariffs pa mi misonkho pa malonda amene amachita nayo, Canada felt betrayed. Padakali pano, um, Prime Minister wa dziko la Canada sabata zapitazi anali kuno ku China kuzakumana ndi President wa China. Ndipo Prime Minister ameneyi wasayinirana ndi dziko la la China kuti sopano magalimoto am oyendera ma batile aja opangidwa ku China ayambe kulowa ku Canada. Tidziwe kuti m'mbuyo monsemu Canada mogwirizana ndi America adakaniza kuti China isamakagulitse magalimoto ake opangidwa am ku China kuti alowe mayiko amenewa. Ndipo pa chifukwa ichi China inalibe choice koma inapita kukasiya ma plant ake opanga magalimoto ma company monga BYD anapita ku Mexico. Koma chifukwa chonena kuti Donald Trump mmene waipangira treat Canada, Canada yazindikira kuti mm Americayi siyoifera, Trump yi siomufera. Sopano Canada yabwera ku China ndipo asainirana ma trade agreements ndi China. Donald Trump adapsa nayo mtima kwambiri nkhani imeneyi. koma izi zingosonyeza kuti waphwasula ma ubale even ndi maiko amene anali nawo bwino m'mbuyo monsemu. Prime Minister wa dziko la Britain nayenso akulowera kuno ku China. Mawa ameneyi afika kuno ndipo adzakumana ndi President wa China. Tiyembekezerenso kuona akugwirizana eeh! Choyambirira nkhani ina yomwe agwirizana kale ndi nkhani yokhuzana ndi Chinese Embassy. China. idagula malo ku London, mkatikati mwa London, malo aakulu kwambiri, ndipo ikufuna imangepo their biggest embassy ku Europe konse. Akafukufuku a za security adanena kuti izi zisaloledwe chifukwa China ikamanga embassy imeneyi idzakhala ndi ma equipment onena kuti adzidzapanga spy ku china chilichonse chochitika mu Europe, makamakanso ku UK. Ndipo Ku UK akhala akukana kupanga approve malo amenewa kuti China imangepo embassy. Taona last week finally UK government idapeleka chilolezo choti China itenge malowa imange embassy. And week ino Prime Minister wa UK akubwera ku China. Donald Trump wapangitsa kuti maiko ambiri amasuke. Ataye mgwirizano wawo ndi America ayambe kuyenda ndi China komanso maubale ndi maiko ena. Izi zitiphunzitse phunziro. Donald Trump yemweyo tsopano akukakamiza dziko la Ukraine kuti livomereze lisayinire agreement ndi Russia yoti nkhondo ithe ndipo Ukraine ivomereze china chilichonse chimene Russia ikufuna kuti nkhondo ithere. Tidakamba kale kuti Russia ikufuna Ukraine isiye malo onse amene ali ku Eastern region yake apeleke ku dziko la Russia. Ukraine ikufuna ipange negotiate nkhani zimenezi koma Donald Trump waopseza Ukraine kuti ikapitiliza kusavomeleza kusainila, iyoyo America ndi iyeyo saithandizaso, saipatsaso olo kuipanga protect. Akasayinira agreement imeneyi ndi Russia ndipamene America ndi iyeyo angapange guarantee protection yawo. Donald Trump wayisakaza America. Timalize ndi nkhani yayikulu ija ya Iran. Dziko la Iran lakana kunena kuti ilolo lapempha zokambirana ndi America ndipo lanena kuti ngati kuli zokambiranazi anthu a mayikowa akambirane mwaulemu osati akambirane chifukwa choopsezana. Dziko la Iran lazuzula zimene America ikupanga pobweretsa asilikali ake ndi zida zake zankhondo pafupi ndi dziko la Iran. Ndipo lanena kuti ilolo liri lokonzeka, asilikali ake ali okonzeka, zala zagwira kale mifuti, ndipo akangowaputa iwo ayamba kuwomba, ndipo ikhala revenge ya fast, very quick. Muja tinanenera, apanga target wina aliyense amene amamvana ndi America.